Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? The DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child. Tikamalawira chonchi mmamawa kumalankhula sikumakhala kusowa zochita koma kumakhala kuwamvera chisoni a Malawi wosauka amene akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana amene akuluakulu a boma atsogoleri alibe nawo ntchito. Atsogoleri athu akuno ku Malawi amaganiza za iwo ngati ilipo nthawi imene amamufuna munthu ndi nthawi ya zisankho lero alibe nafe ntchito olo pang'ono. Choncho tikamalawira chonchi ena amaona ngati timakhala kuti tasowa zochita kapena tikufunafuna chakudya ndiye tikufuna tihonge mwina a boma. Ine sine mmodzi mwa iwo amene amatchedwa ma activist kapena omenyera maufulu amene amapanga izi ndi cholinga kuti aziopseza boma akati choncho apite kuseri akalandire ndalama. Ine sine mmodzi mwa iwo. Alipo ena amene amaziyerekeza kuti ndi ma concerned citizens, omenyera maufulu, ma activist, amene amakhonza kukonza mademo ndi cholinga kuti akudziwa kunena kuti kuseriko iwowo afuna akalandire ndalama. Kumanama kuti iwowo apita akaona mma servers a ku Macra koma chikhalirecho akudziwa kuti lachiwiri lapitalo alandira ndalama kuchokera kwa anthu andale kuwanamiza a Malawi ncholinga kuti azioneka ngati ndi omenyera ma ufulu. Ine sindili momo. Ine ndimadandaula kwambiri ndikamuona munthu wakumudzi amene padakali panopa akusowa ndalama yokuti akagulire zinthu chifukwa cha kukwera kwa zinthu. Zinthu zafika povuta kuno ku Malawi, zinthu zikukwera tsiku ndi tsiku. Nawo amwenye atengerapo mpata womakweza zinthu zimene anagula kale, alibe chisoni. Ndipo ine ndimasirira kwambiri moyo wa ma Burundi. Ma Burundi aja akati asathamangisidwe mwina amalawi ndikupezako mwayi akanapeza pena popumira koma soka ilo dziko lathu lidawathamangisa ma bulundi amene ankawalemba ntchito anthu nthawi imeneyo amene ankatsitsa zinthu zawo anthu ndikumasangalala muno mmalawi panopa china chilichonse chasokonekera dola imene yafika pa 4000 chimanga chimene kunoko kulibe ku malawi kuno mafuta kulibe Mafuta ndi awa aja anka akatiuza kale tili ana kuti mafuta ndi oopsa, lero asanduka ngati chakumwa. Akungoikidwa pena paliponse. Ochita control onso nawonso nzeru zawathera. Kuchokera kumtunda kwa president kudzafika kwa ma ministers kudzafika kwa ma MPs kudzafika kwa apolisi ndi a army. Palibe amene akuziwa chimene chikuchitika. Fetereza wa ma mega farm akuti akalandira ndi uyu akungoikidwa mu nsewu. Komanso sakugulidwatu chifukwa boma lopeperalo kuzera kuunduna wa za malimidwe, Agriculture, amadziwa kale ndi kale kunena kuti fetereza amaperekedwa nthawi amene alimi angozala kumene koma tikunena pano fetereza akutulusidwa kumenetu nthawi yatha tapitani ku mzimba mukaone mmene akulirira alimi a fodya ngakhale nduna ya deputy wa agriculture anapita kumeneko kukayendera alimi abangula kwambiri ndipo ngati kuli anthu amene akuzunzikanso kwambiri muno m'malawi ndiye ndi alimi a fodya komanso a nzimbe, ena ndi awa akuzunzika ku Thyolo ndi ku Mulanje, anthu a ku Lujeri Tea Estate amene akuzunzidwa kumaopsezedwa, akakhala mabungwe ndiye ndi awa akupitirizabe kumazunza anthu, ena ndi awa a Project Hope, ndibwerezenso inu a NGO Board, a Chireka amene mmayang'anira ku ngo board tapitani mukafufuze ku project hope panopa ayamba kumawaopseza anthu kumawalanda ma tablet komanso aja amatchedwa ma data clerk kumadulidwa pay as you earn instead of withholding tax ndi zachinyengo zimene zikuchitika ku project hope ku liwonde Moti inu munayamba mwamvapo kuti kuti munthu akulandira alawansi, akulandira ndalama ya contract imene si salary ndikumakamudula pay as you earn ngati kapena ndi salary malo momudula withholding tax? Dziwani kunena kuti chinyengo chili pena paliponse muno m'Malawi. Ine ndidzakhala pamenepa ndidzanena chilungamo ndipo sindingadzamuope wina aliyense. kaya ati pali wina ake ati amachokera ku ntchisi ati ndi private soldier akundifunafuna ine ndipo ndiye ukutaya nthawi yakotu iwe si iweso olimbana nawe ndizangokuonesa ndodo kungokusonyeza chonchi kuti ukawauze amako zenizeni ine sindimamuopa wina aliyense ndimamuopa mulungu andi lero pokhala pa sande ndikulirira amalawi amene akuzunzika koopsa amalawi amene afika ngakhale kuti apeze olo matemba amene akulephera amalawi amene akulephera kuti akawatumize ana awo ku sukulu amalawi amene akulephera kupeza mgayiwa aboma atachita create umphawi kuuchita create umphawi daladala ndi cholinga kuti amalawi azioneka opempha ka kwawo syndrome kapena ka kwathu syndrome dzulo kanali paja pamatchedwa pa malembo kumene lero timachitano launch school of excellence kwa malembo nde ndikumamvetsera mkati mu uthenga nkumamva kumanena kuti akuti akufuna amange ma school of excellence 28 districts yonse mumangidwa masukulu nde funso nkumafunsa kuti if tha- that's what you mean kodi kumalembo mwa malo onsewa amene ali m'malawi muno kapena mu lilongwe muno kumalembo kwapambana chani what is so special kukamanga school of excellence kumalembo mungodziwiratu amalawi kunena kuti ndi ka kwawo syndrome. Atsogoleri athu ndi omvetsa chisoni. Amati akatsala pang'ono kuti atuluke pa udindo amayesetsa kukamanga china chake kwawo kuti azidzakumbukira. Ndi zimene zimachitika muno m'Malawi. Si zoona munthu walephera kwa zaka 5 zonsezi kupanga zinthu ma wonders, zitukuko zosiyanasiyana zimene anazichita promise pa kampeni zalephereka leroli akukamanga school of excellence pamene akupita kosanzika pa zisankho zimene zikubwerazi zimene asakufunidwa ndi amalawi chifukwa ti chilungamo chake nchonena kuti abwana che chakwera musazinamize musazinyenge musamvere anthu amene akuzungulirani palibe mmalawi olo mmodzi olo wa ku central region akukufunani anthu akwiya nanu kwambiri inu mungopanga pulogalamu yoberayi ngati iti idzatheke ndidanenatu paja amalawi wiki yatha kunena kuti muona mafiga amene ati atuluke chisankho ichichi registration yake sinayende bwino anthu alephera kuchita register koma lero kukukatuluka 7.6 miliyoni mafiga amenewa akuchokera kuti ndipo anthu amenewa akuchokera kuti soka ilo tili ndi opposition yofoira kwambiri instead of kuti a opposition yo atuluke agwirizane apange chinthu chimodzi akungokhalira kukangana aliyense akufuna upresident aa ine koma ine chipani changa ndiye pamwamba ichi chipani changachi ndi champhamvu ine ine ndiye ophunzira kwambiri ine ndi amene anthu akundifuna kwambiri muthera momo anzanu akukutikitani Anzanu akubandulani. Pamene mukuchedwa ndi kukangana anzanu akuphika zinthu zoopsa pansipo. Zisankho izizi si zisankho ndinakuuzani kale. Asogoleli athu atanganidwa kwambiri. Choncho inu a Chakwera musanamizidwe ndi anthu ena akanakhala kuti muli ndi ma advisors ena ake abwino akanakuuzani chilungamo kuti, all is not rosy ndi inuyo, zinthu zasokonekera, apa muli busy kuchita draft bill ya age, age, age limit, ndipo tikunena pano ili pa tebulo kwa mi- pa mu office ya Minister of Justice kuipanga craft kuti igwirizane ndi section 86 of the constitution kuchita target ati 75 years koma ukaiyang'ana nkhaniyo kuizunguza kwambiri kugula ma battery anyuwani kuika mu torch mwako, nkhani yonseyi kuchita target Prof. Arthur Peter Mutharika. Koma anthu inu ndinu anthu ofoira kwambiri. Instead of tackling ma real issues, mukufuna musunge ndalama zokwanira 1 billion ati kuchita target ma vendor, ma CSOs, azibusa, kuchita target anthu osiyanasiyana, a ma MPs, kuti akapita ku parliament akapange bill imene akayichite pass unfortunately tili ndi ma mp ena ofoira ochokeranso ku opposition amene amangoyang'ana ndalama masana uno amacheza ku chipani kwawo usiku amakhala a mcp ndi ziko lomvesa chisoni koopsa instead of you concentrating on real issues kodi nkhani za kuchipatala zikuyenda bwanji nkhani za ku admarc zikuyenda bwanji nkhani za njala zikuyenda bwanji nkhani za fetereza zikuyenda bwanji kodi ana ambiri amene tinkanena kuti sadzalephera sukulu aja akupitadi ku sukulu kodi nkhani za ngongole zikuyenda bwanji mukulimbana ndi zinthu za zii mukulimbana ndi zinthu zokuti sizakuthandizani ndiye ndikufuna ndikuwuzeni mapulogalamu amene mukupangawa ena ife tizakupangirani ma demonstration ngakhale lero imene iyi bili ya, ya age limit imene mukumuchita target president uh, profesa arthur peter muthalika president wa dpp imene iyi tiyipitira pa nsewu Ngati aliko manjanjawidi ena amene amafuna kumawapasa ndalama akalengeza za mademo, ine sindili momo. Tikupangirani mademo oopsanso. Instead of looking at the welfare ya anthu apolisi awa mukungowasamusa mukawaona kuti ndi akumwera awa. Apolisi akumavala jombo zoyasamula ngati mulamba awa. Awa mukumawazunza ku Salima Sugar awa. Ndipo ndizomvesa chisoni Police ya Salima imakagwira ntchito ku Salima Sugar kuyang'anira kumenekoko. Nthawi zina amasinthana ndi aku region ku Kasungu. Nthawi zina amabwera a Area 30 chifukwa nkhani yokonda ndalama koma kumakampasa wa police 15,000. And tikunena panopa 15,000 yo sikuti imakhalatu 15 yi, imakhala 30 koma amagawana ndi a OC. kuchokera chaka chatha mu Novembala kudzafika pano apolisi sanalandire ndalama zawo kuchokera ku Salima ndipo akafusa kumene koko ukafusa akumanena kuti ndalamazo tinapereka kalekale kusonyeza kuti akuluakulu ena aja a mpolisi momo azidya ndalama zija koma simmakhala ndi chisoni kuona wa police akulephera kumutumiza mwana wake ku sukulu wa police mwana wache akuyenda ndi kabudula ong'ambika thako ndikumaoneka a police ndikuyenjezera matabwa mbali ya chimbudzi ndi bafa kuti ana azigonamo simmamva chisoni simmamva chisoni mukawaona a, a, alimi akuzunzika instead of tackling those issues big big issues affecting the lives of malawians muli busy kuzunza anthu and apa ati mukufuna mukweze toll gate through ati program yanu yokuti ati, ati kulinji ku malawi kulinji ku boma ndiye basi mwakhuta kuti mbwanda zanuko deya wanuko masoseji anuko ndiye mukukakambirana kuti mufuna mukweze tologeti ya pa Kalinyeke komanso kwa chingeni ndipo nkumafunsa kuti kodi inuyo mitu yanu imayenda bwino mitu yanu imayenda bwino inuyo Ndi, ndi chani chimene mwapanga inu pa zaka zonsezi chilowereni mboma kapena the introduction of toll gate? Ndalama zimene zija zimapita kuti? Popeza msewu wa Dedza Lilongwe ndi msewu woonongeka. Kuchoka pamene paja kupita ku Balaka kapena ku Blantyre tinamva zokuti cholinga cha toll gate ndi kukonzera misewu makamaka imene kuli toll gate-ko. Ndiye msewu wochokera ku pa, pa, pa Chingeni kupita ku Blantyre, Chingeni kupita ku Balaka. kapena ku chingeni kupita ku deza deza kufika pa kalinyeke kupita ku lilongwe misewu yache mwakonza inu ndi iti i think mmatitola kwambiri ife amalawi tinafasa kwambiri tologeti kulibe kukwezedwa ndipo tsiku lache ndi lomwe litionesana inu ndi ineyo palibe kukweza tologeti inuyo mmene zadulira zinthu kuno ku malawi mavuto mmene alili kuno ku malawi Inali nthawi yokuti mukanayang'ana zimenezo. Lero mukufuna mutengenso mavuto ena kuwapasanso a Malawi. Kodi kugula galimoto yako ndi tchimo? And inu mukunyadira zimenezi chifukwa choti mma mmati mukafika pamene pajapo muli ndi zimbendera zanu, muli ndi ma ujeni ma ID anu a state house mmangodutsa ulere kumapita. koma anthu akuzunzika muno mmalawi leroli instead of addressing ma issues a, a forex ma issues a mafuta ma issues a njala amene anthu akungokomoka anthu akugwa ndi njala muno mmalawi ndi kumangomwalira lero muli busy kumakakambirana za tollgate you are very stupid you are fools ndipo inuyo ndinu anthu otembereredwa kwambiri lero la mulungu mulungu, mulungu akuyendereni anthu otembereredwa atsogoleri akunoko ku malawi mulibe welfare ya amalawi mmangoganizira za inuyo mukungoganizira za inu zokuti mudziwe kuti kuli madera ena tikunena panopa magesi 7 years sakuyaka inuyo munapitako kuthambani inuyo munapitako nthawi imeneyo mwina ku- kuli aujeni kuthambani nthawi imene kuli apowo chibingu kumayakatu magesi koma now 7 years down the line and yet kuli ena ache amatama at- a- a- akonko ati a Munlo a Edison Munu- Munlo a Edison Munlo can't you report to government kunena kuti kwa Vala- kwa valansiye chimwalira kawiriza thambani ku- sikuyaka magesi 7 years koma muli mboma momo ndiye ndikumapanga matama kuti amene iyi ah, he deserves to, to, to stand for another term he deserves another term another term for what Mwatitola kwambiri inuyo anthu andale and sinayembekezere kuti minister a Hara angapite pa TV ndikumakalankhula ngati alibe mano mkamwa ndikumanena kuti tikufuna tikweze ma tollgate. Ma tollgate mukakweza ujeni economy yake itiyo? Mmene anthu akuvutikira mmalawi muno instead of addressing real issues ndi apa mukutenganso ndalama zina za boma zokwanira 144 ngati isali 76 ngati isali 80 chakuti billion ndikuonjezera njanji yaku nsanje yet njanji imene ja inat- inatenga kale ndalama zina kale anthu okuba thats why ziko lathu silikuyenda bwino thats why amalawi asakusangalala nanu muzikoli ndiye pangati mapulogalamu anu ah, mapulogalamu anu obera zisankho tizaonesana nthawi imeneyo koma amalawi sangalole iyayi palibe zoopsezana wina ulo atabwera ku nyumba kwanga ndilibe nazo ntchito ine ndiye ndimafuna unyolowo unyolo kwa unyolo tizamangana one day ine ndine woopsa kwambiri the dc mwana woopsa kwambiri from njeza village TA Mabuka box 76 mulanje malawi southern africa